Igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ ọ wụ Obiọra Mba na-agbasara unu ozi taa site na ụnọ akwụkwọ anyị ụnọ akwụkwọ mahadum anyị nkọlọ mahadum Wisdom University anyị si na nkọlọ mahadum Wisdom University wee na-ewetara unu ozi taa tata bụ afọ n'ọnwa nke iri na ịtọ na lunar calendar Igbo ozi anyị na-ewetara unu taa maka ka anyị wee belelu ụmụ nwanne anyị ndị Fulani terrorist wakpolu n'Amagụ Amaokwe villages na Nkalaha community na Ishielu local government of Ebonyi State ebe anyị na-enweta ozi na mmadụ n'iri na ise bụ ndị Fulani terrorist nagolu ndụ ba n'iyi gbulu o wutela anyị rinne n'ụnọ akwụkwọ anyị na mahadum anyị nkọlọ mahadum anyị wee sị ka anyị wee pụta wee belelu ndị be anyị n'ọnwụ a bịakwutele ndị be anyị wee na-echetakwala unu na nke a mee na abụrọkwa sọsọ ya bụ nke mego unu um, n'ọnwa April 28 2024 ọ wụ ka ndị herdsmen terrorist ahụ jekwere na Nimbo n'obodo Nimbo Ụzọ Ụwanị local government of Enugu State e gbukwere mmadụ n'anọ ka e si wee gwa anyị na e gbu mana a dị sị na ọ kalị 22 2022 na obodo a na-akọ ọrụ a na-akpọ Agụ Amede na Mgbuji na Ebo communities dụ na Eha Amufu ndị herdsmen Eha Amufu na Isi Ụzọ Isi Ụzọ local government of the same Enugu State ndị herdsmen terrorist a jekwere ebe a gbukwee mmadụ 15 gbakwụchakwa ụnọ ọkụ dịka e si wee gba na Ebonyi State mbọsị a ọ ya ka anyị sị ka anyị gwa unu na o wutela anyị rinne anyị wee na-ayọ ndị na-achị anyị na ana Igbo na ana Biafra ka unu tete n'ụla unu na-alarụ n'ụla tete n'ụla maka na 2022 ka o mee n'isi na mm, Eha Amufu n'Isi Uzo local government area unu kwere anyị nkwa na ọ ghazie eme ọzọ o lu aka agala aga arọ gara aga April 28 o mekweta na Nimbo n'Uzo Uwani ndị Fulani wakpokwe ndị be anyị gbuchie ebe gbachaa na ọkụ unu asịkwa anyị na ọ ghazi eme o wee lukweta nke nyaa ụbọchị ụka gara aga ndị Fulani herdsmen wee wakpokwe ndị be anyị na Amagụ Amaokwe villages na Nkalaha community na Ishielu local government of Ebonyi State wee gbukwete ndị be anyị rinne sụọ wa ọkụ gbachaa ụlọ niile ọkụ mebichaa ebe niile na ozi anyị na-enweta na governor si na ara retaliate back so na ara retaliate back bụ na ndị bịanụ mechie ebe anago free the they are gone that is bye bye ni demenụ ndị na-achị anyị unu ga-etete n'ụla ọkwa ndị Fulani herdsmen a na-amala unu we sigokwen from Southern Kaduna bata na Benue State unu ma na ewegolu Plateau ozugbo so ha na-egbelitekwe down down down they are now hitting Enugu State and Ebonyi State Enugu State and Ebonyi State and then kwetara their foot soldiers dụcha ọchara be anyị niile na ana Igbo niile na ana Biafra niile anọcha be ya na-eche for signal ndị be anyị tete n'ụla tete n'ụla ka ọzọ gbe na-emezine ka nke a wụlụ nke ikpeazụ biko ọ ya ka anyị si ka ka anyị yọọ ndị na-achị anyị ma ị nọ National Assembly ma ị state governor ma ị bụ minister ike ọ bụla ị nọ na Nigeria na be anyị anwụ biko nye aka ka igbu ọchụ na iwe ndụ e, a- ya akwụsị na ọ jọgburu onwe ya ka ịkọ isi wee dụ bụ na ọ ndị Igbo na-eme organize ma ndị South East I mean Eastern region na-eme organize wee jee n'ugwu Awụsa jee na-egbu ndị bi ebe n'ọhụ ọ ga-adụ mma n'ọhụ biko kenenụ ndị be anyị enekene na ibe na ya bụ ekene na-agabezikwere nkụ aka nenenu ya mma ka unu kaba arụ unu ọ kwụsị kpamkpamkpam biko ọ ya ka si ka anyị yọọ unu demenụ ka ọ dụbanụ tụsanụ ozi a tụsanụ ya ka o- o mma niile nweta ya biko demenụ thank you